Filɛbagaw an b'aw fo ka waleɲumandɔn ka barikada k'aw fo ka dansɛ an ka kunnafoni kɛnɛ kan Actu Paix min bɛ tali kɛ bɛn ni kelenya kun kibaruyaw la minnu bɛ kɛ mali kɔnɔ farafinna ni diɲɛ fan wɛrɛw fɛ a y'aw bisimila tako kɛmɛ ni bisaba ni naaninan o kɛnɛ kan bakurubaw olu filɛ nin mali la FNPC ye kunbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ lahalaya kan maaw ka eh, wulikajɔ an kelenkelenna kan ka mun kɛ ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔ ninnu ye fɛn minnu kɛ kɔ an bɛna ɲɛfɔli kɛ o la min ye mali la hali bi min bɛ tali kɛ waati minnu bɛ yen n'o ye waati gɛlɛnmanw ye mun b'a to an kan ka se ka dɔ fara an ka cɛsiri ani wulikajɔw kan walasa fɛn dɔw bɛ yen ka se ka kunbɛnli kɛ o la o ko dɔw kɛla bamakɔ yan nɔ an bɛna ɲɛfɔli kɛ min na FNPC tun bɛ a ko kɛnɛ kan kɔrɔkaw fɛ yen nɔ ka kɛɲɛ ni seliba ye min bɛ tali kɛ silamɛw ka eh, seliba la n'o de b'a fɔ ma ko safa seli ɔ kɔni wulikajɔw kɛla kɔrɔkaw fɛ yen nɔ fɛn minnu fɛn minnu ko la la an bɛna ɲɛfɔli k'o la ka fara min kɔni ye eh, an ka jamana kɔkan kibaruya wɛrɛw kan ɔ n'o bɛ tali kɛ kunnafoni sennateliw ye olu de bɛna kɛ ka nin don kibaruw dafa a kana taa yɔrɔ la a ye to filɛli la o lahalaw bɛna k'a ye sɔɔni I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na ka kɛɲɛ ni tarata ye mɛ kalo tile tan ani kɔnɔntɔn san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ FNPC kɔni ye kunbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ min bɛ n'o bɛ wele bila sigidalamaw ma kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛna wele ko bɛn kɛnɛ ka kuma di sigidalamaw ma ka se k'u ka hakililaw di baro dakun tun bɛ min kan an kelenkelenna jɔyɔrɔ ye jumɛn ka kɛɲɛ ni an ka jamana yɛrɛ ka lahalaya an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi kunbɛn in kɔni kɛla sababu ye min ye dɛmɛbaw ye ka taa se maa minnu bɛ yen n'olu ye kunnafoni dilaw ye ka taa se denmisɛn ni sifin jɛkuluw ma ani eh, fasoden ŋana masumalen olu ka tɔnw ani jamana eh, dɔnnibagaw olu ka eh, tɔnw olu bɛɛ lajɛlen kɔni da donna baro la hakilila falenfalen la an kelenkelenna jɔyɔrɔ ye jumɛn ye fasoden ɲumanya siraw la an bɛ don min na i n'a fɔ bi walasa ka se ka bɛn ni kelenya k'u kolokolo an ka jamana kɔnɔ min ye kuma kɔni banbala fɛn min kan o de ye an kelenkelenna jɔyɔrɔ janko kunnafoni minnu bɛ yen n'o ye kunnafoni siraw ye bi walasa bɛn ni kelenya bɛ se ka banba an ni ɲɔgɔn cɛ an ka bɛn kuma fɔ ka bɛn waleyaw ka olu kɛ min ye eh, kɛnɛ kan kumatigi min tun bɛ n'a bɛ wele k'a fɔ Kanda Tandina ale kɔni sisan k'a fɔ min ye ko bɛɛ lajɛlen la gɛlɛman ye an bɛ waati min na an kana min kɔni ye eh, fɛn wɛrɛ bila ɲɛfɛ an ka tiɲɛ dɔrɔn bila ɲɛfɛ o bɛ kɛ sababu ye o fɔtaw ni kɛtaw bɛɛ lajɛlen la a bɛ kɛ sababu ye fɛnw bɛ se ka sabati sɔrɔ hakilila falenfalenw kɛla maaw ni ɲɔgɔn cɛ janko an bɛ don min na i n'a fɔ bi adamadenya kɛcogo ɲuman kan an kelen ka kan ka wulikajɔ min kɛ fasoden ɲumanya la an kelen ka kan ka wulikajɔ min kɛ walasa an bɛ se ka eh, kɛ maa ye maa min bɛ eh, fasodenw an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ hakilila faso bɛ se ka jɔ cogo min na kuma kɛra nin bɛɛ lajɛlen kan min ye Think Peace ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛ to kɔ a ko la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen kumaɲɔgɔnya sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kelenya sabati mali bɛɛ lajɛlen ye k'olu kɔni bɛ o baara la sanga ni waati hali bi mali la min bɛ tali kɛ alamisa mɛ kalo tile mugan ani kelen san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ Think Peace kɔni yela kunbɛ dɔ kɛnɛ kan Centre national de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux crises n'a damasurunya k'a ye eh, CNAP ye olu kɔni o sigi kɛrɛnkɛrɛnlen min kɛla CNAP la o tun bɛ eh, boli fɛn min kan ni maa ye ko ye ko min bɛ yen n'o ye faratimanko ye o bɛ se ka eh, fɛɛrɛw ni dabaliw kɛ cogo jumɛn ka maaw lasɔmi ka maaw labɔ a ko kalama ko in bɛɛ lajɛlen kɛla min ye danimarikaw olu ka minisiriso min bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ u ka baarabolo min bɛ yen nɔ ni o bɛ programme FAMOC deux o kofɔ ɔ min kɔni ye kɛnɛ kan an ka jamana eh, kotigi caman olu tun bɛ kɛnɛ kan ko ɲɛnabɔlaw ni dɛmɛbaaw ka taa se jɛrɛjɛkulu fasoden ɲɛnamasumalo olu ka tɔnw ma fɛɛrɛ ni dabaliw de kɔni jirala fɛn minnu fɛn minnu bɛ yen nɔ ni lajɛ bɛ se ka kɛ olu la bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ se ka gɛlɛya kunbɛn cogo min na janko min ye jatigɛwale ye ani u n'a ɲɔgɔnko waleyaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunbɛn cogo min na baaraw kɔni eh, kɔnɔna na hakilila falenfalenw kɛla janko an bɛ don min na i n'a fɔ bi fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlenw jumɛn bɛ se ka kɛ ni maa min ye gɛlɛya ko i bɛ se ka maaw lasɔmi cogo min na joona joona o fɛn minnu fɛn minnu fana kɛla maa wɛrɛw fɛ n'u ye jaabi ɲuman sɔrɔ o la olu fana ye o misaliw jira a ko kɛnɛ kan ɔ min bɛ tali kɛ don o don an ka se ka dɔ fara o yangaw kan walasa adamadenya sɛgɛsɛgɛliw ni fɛn wɛrɛ minnu bɛ tɛmɛ o siraw kan ɔ ko gɛlɛn ko gɛlɛn minnu bɛ yen nɔ olu bɛ se ka Tamasiyɛn bɛ se ka dɔn cogo jumɛn an ka jamana kɔnɔ walasa basigi bɛ se ka sabati cogo min na an ka bɔ farati dan kan an ka mali kɔnɔna na kuma kɛra nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan kɔdiwarikaw olu fɛ yen ka kɛɲɛ ni jamanaw ka wulikajɔ ye ka kɛɲɛ ni seli yɛrɛ koɲɛw ye seliba min bɛna ɲɛnamaya silamɛ diinɛ maaw fɛ ka kɛɲɛ ni tarata ye n'o bɛnna mɛ kalo tile mugan ani wolonwula ma silamɛ diinɛ maa olu kɔni seliba o ɲagari min ye karidinali min bɛ eh, kerecɛn diinɛ archevêque d'Abidjan olu tɔgɔ la o kɔni ye foli ni tanu bila ka ɲɛsin silamɛ diinɛ maaw ma k'a fɔ oh, seli ala ka seli diya ala ka laɲiniw sabati a ye a banban a kan ko diinɛ kɔni ye fɛn ye min bɛ yen nɔ n'a kan ka bɛn ni kelenya sabati n'a kan ka kan bɛɛ ale ni basigi la ti an ka jamanaw kɔnɔ k'u ka ko an ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn o fɛn ye kuma ni turumaw ye min bɛ se ka na ni gɛlɛya ye an ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka na ni farafarali ye min bɛ se ka na ni eh, ko gɛlɛnw kɛli ye ɲɔgɔn na ko an ka bɔ olu kɔnɔna na ɔ o kelen senfɛ seliba min ye wulikajɔ dɔ kɔni kɛla abijankaw fɛ yen nɔ Treichvillekaw olu ka misiri la mohamɛdi cinq o kɔni ye kunbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ kunbɛn min bɛ na silamɛ diinɛ maaw ani kirecɛn diinɛ maaw fara ɲɔgɔn kan ka hakilila falefale kɛ adamadenya bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ cogo min na k'a sɔrɔ a ma kalakari maa la o bɛ se ka kɛ cogo min na ani sabati ni wulikajɔ fɛn bɛ kan ka kɛ jamana yɛrɛ ye walasa jamana bɛ se ka to a yɛrɛ ko la ani ka fanga kuraw sɔrɔ kuma kɛla o bɛɛ lajɛlen kan a ko kɛnɛ kan wa o de b'an taa kunnafoni sinatiriw la kunnafoni sinatiriw bɛ taa n'an ye min nizɛrikaw fɛ yen u ka duguba kɔnɔ ɲaame Kunbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛla yen nɔ adamadenya hakilila falefale kɛla ko caman kan janko fɛn min bɛ yen nɔ n'an bɛ se k'an yɛrɛ bɛrɛbɛn ni waati gɛlɛn fɛɛrɛw ye janko sigidalamaw mɛkalo tile tan ani kɔnɔntɔn ka taa bila a tile mugan ani kelen na fipsi kɔni tun b'a ko kɛnɛ kan hakilila falefalew kɛla maa minnu ni maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ n'olu ka tun bɛ min ye u kun dimina jamana kɔrɔ ɔ n'u tun bɛ bolo wɛrɛw kan olu ka se ka segin ka na adamadenya don o don adamadenya kɛcogo ɲuman kɔnɔ o ko bɛ se ka kɛ cogo min na kuma kɛra nin bɛɛ lajɛlen kan A ko labɛnna nizɛri jamana faamaw fɛ kunbɛn in kɛnɛ kan min kɔni ye maa caman ye minnu ye kotigiw ye a ko siratigɛ la olu kumana fipsi tun bɛ kɛnɛ kan hakilila minnu ni fɛn wɛrɛ minnu bɛ a ye baara minnu kɛ a ko siratigɛ kan ale kɔni ye o hakilila ninnu ani o jaabiw bɔ ko bin min bɛ se ka kɛ misali ɲuman ye a y'a jira fana min kɔni ye maa minnu bɛ yen k'a fɔ olu ye kɔlɔlɔw sɔrɔ minnu bɛ yen k'a fɔ olu ye u n'a ɲɔgɔn fɛn wɛrɛw sɔrɔ minnu fana bɛ yen nɔ ni olu bɛ don o don baaraw la u kɔni ka dɛmɛ bɛ ka taa olu ye walasa jamana ka kolo suma ani a ka sabati o ka se ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ka munafan ye hakililafalen ani hakililajiraw kɔnɔna na a kɛra sababu ye ka yiri da ko wɛrɛw kan i n'a fɔ fɛɛrɛ jɔnjɔn min bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ kuntagalajan ye walasa bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati an ka gun kan yan nɔ farafinna wa o de fana bɛ dan sigi an ka bi eh, min ye kunnafoni na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn ɔ seliba an bɔl'o la sisan an bɛ a fɔ aw ɲɛna k'aw san bɛɛ san bɛɛ ala ka san caman jira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛ na ala k'an ka jamana basigi ala k'a kolo suma ala ka hɛrɛ kɛ mali ani farafinna jamanaw ani diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen a k'an bɛɛ sigida wɛrɛ hakɛto b'o kan